salamu aleykum balima silamɛ bɛɛ lajɛlen minnu bɛ mali kɔ kan ani mali kɔnɔ yan nɔ an ka foli bɛ bɛɛ ye faama fara fantan kan banabagatɔ fara kɛnɛbagatɔ kan ayiwa halisa o ko kelen de don dɛ mamu ka baroda eden tv mɔgɔw ne baro ne dalen don aw la wa aw de bɛ ka ne su fana ne baroda sigilen de bɛɛ b'i hakilinata fɔ a la wa bɛɛ b'i hakilinata sɔrɔ a la n'o ye an balima ninnu ye olu fana bɛna u perezante ka u tɔgɔ n'u jamu fɔ mamu ka baroda don a kana ɲina k'a pataze dɛ ka tila k'a layike an mako bɛ komantɛri dumanw fana na Aa n balimamuso k'i tɔgɔ fɔ ayiwa an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ne tɔgɔ ye makuta kanute bɛɛ bɛ n wele mata ne tɔgɔ sidi sakɔ bɛɛ bɛ n wele jeliba mɔsali ma ne tɔgɔ fatumata kulubali bɛɛ bɛ n wele fatim oke bɛɛ y'i tɔgɔ perezante ɔ ayiwa baro kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo k'a da aw ma ani k'a tɛngu an balimaw yɛrɛ la aa bi ta in ma nɔgɔ dɛ bi ta in kɔni k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan bi bɛ kuma fɛn dama dama kan bi bɛ kuma furu kan bi bɛ kuma balimaya kan bi bɛ kuma ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo kan ka d'a kan an balimamuso dɔ don a furula yanni a ka furu a ni dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kanu na o tun ka di a ye kosɛbɛ donc furu yɛrɛ kun mɔgɔ tun t'u ye k'a fɔ ko furu tɛ tɛmɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ mais bɛɛ b'a dɔn adamaden ɲɛnamaya mana kɛ cogo cogo mɔgɔ i mana fa cogo cogo i mana yada cogo cogo mɔgɔ mansa ye mansa de ye mansa y'a laɲini k'a don furu dɔ la n'o ye balima furu ye mais bi an bɛ yɔrɔ min na furu kɛlen kɔ ka ban ale ye den kelen de sɔrɔ cɛ fɛ den kelen sɔrɔlen kɔfɛ cɛ taara cɛ taara sanfɛ wa cɛ donna duguma wa ni ma jɔn si tɛ cɛ taayɔrɔ dɔn yala ne bɛ fɛ ka aw ɲininka o muso yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o a kan ka furu cɛ wɛrɛ ma wa ou bien yala a kan ka sigi tuzuru ka cɛ in kɔnɔ ka d'a kan balima furu don mamu a ka nɔgɔn i n'a fɔ a ka gɛlɛn cogo min na nka e ye kuma tɛngu ne na ne b'a di n balimakɛ ma fɔlɔ ale k'a hakilina fɔ Ayiwa nin kuma ka nɔgɔn komi a ka gɛlɛn i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ne balimamuso ɔ nka balima furu don ɔ ni cɛ taara cɛ taayɔrɔ ma ye ne tɛ sariya dɔn sa nka sariyadɔnna caman ko diinɛ sira n'an ka laadala sira fɛn dama dama bɛ furu sa ɔ n'i ma fili cɛ in ta b'o la ɔ fɛn dama dama minnu bɛ furu sa eh, cɛ man kɛnɛ a y'a a ye fura ɲini bana a ka bana fɛ a ma ɲɛ sɔrɔ fura foyi la ɔ n kan bɛ bana min ma hakili k'a dafa ɔ ni muso tɛ se k'a muɲu o bɛ furu sa kun bɔ ɔ dɔnnikɛlaw dɔ fana ko eh, n'o ye eh, eh, an ka silamɛya tagabolo ye olu ko ko n'i ye kalo naani kɛ dugu kɔnɔ

dɔnnikɛla dɔw ko ko ni san fila kɛra o cogoya ma i kibaruya ma sɔrɔ ko muso bɛ se ka a fana bɛ o fana bɛ furu sakun bɔ nka nin ta eh, k'a fɔ ko taga yɔrɔ t'a la i b'a sɔrɔ muso de t'a taa yɔrɔ dɔn n'o tɛ balima furu la n'a ma ɲa k'a balimakɛ don ne yɛrɛ ka jate la ne ka ne ka faamuya bɛ min fɔ n ye balima ni balima furu don muso fa ka mus- eh, cɛ fa kan ka cɛ yɔrɔ dɔn komi a ba kan k'a yɔrɔ dɔn komi a balima wɛrɛw kan k'a yɔrɔ dɔn Nka n'a y'a sɔrɔ a n'olu bɛnmakan don k'a fɔ an t'a fɛ nin kibaruya foyi ka fɔ muso ye, ɔ ni muso dun fana tɛ se ka sigi ka mɛn k'a makɔnɔ, a bɛ furu sa kun bɔ. Donc balimamuso ka to yen, a kana to yen, o bɛɛ bɛ dépend a yɛrɛ ni cogoya de ma. Comme a ni kun bɛ k'a ni kun bɛ dɔ fɛ, somɔgɔw y'a di nin ma, n'i ye furu kɔni ta kɔni, i ye Ala de ta, n'i ye furu ta, i y'i mansaw dalakan ta, i tugur'u kɔ. Donc n'a ma ɲɛ a kɛra tan, mansa minnu y'i don ne ka jate la, i bɛ segin o mansa kelenw ma k'a jir'u la k'a fɔ n cɛ taara n t'a kibaruya dɔn nin y'o san joli ye a taara san a taara dugu n t'o yɔrɔ dɔn wa den min ni ɲɔgɔn cɛ ye wa bisimila den fana t'a kibaruya dɔn kɔmi ne yɛrɛ t'a kibaruya dɔn ɔ n'a ma kɛ baasi ye ayiwa bisimila ne tɛ se k'a makɔnɔ o y'a ye ni furukɛla wɛrɛ bɛ muso nɔfɛ nka tuusi dike n fɛ ka yɔrɔ min dɔrɔn ka ka kuma datugu o de ye balima furu a n'a bɛn n'a fiɲɛ bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ ko o ko i b'a sɔrɔ a n'a bɛn n'a fiɲɛ bɛ ɲɔgɔn na dɔ bɛ yen nɔ i bɛ t'a sɔrɔ a bɛ balima furu kɛ furu kalifa yɔrɔ caman o de nana ni balima furu ye an ka kabila kɔnɔ parce que bi n'i y'a ye hali anw ka diyaɲɛ furu yɛrɛ fana tɛ si sɔrɔ fila tɛ saba tɛ an ye ɲɔgɔn ta kare kɔnɔ ka ɲɔgɔn kanu kare kɔnɔ an nana don furu la karamɔgɔ darabɔ b'o fɔ kanu ye nɛgɛnni kanu aw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de ɔ nka furu ye sɛbɛ sɛbɛ de ɔ ni kanu donna ka kɛ furu ye nɛgɛnni t'a kɔnɔ tuguni aw bɛ ɲɔgɔn lakun de bon ni nɛgɛnni dun bɔra furu fara kɔnɔna la e kanu ɲɔgɔn ale bɛ nɛgɛn cogo de dɔn a b'i fɛn cogo de dɔn donc n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn diyaɲɛ furu ani balima furu a n'a bɛɛ n'a fiɲɛ bɛ ɲɔgɔn na parce que n'i ye muso ta kare kɔnɔ aw ye ɲɔgɔn kanu aw ye furu kɛ o furu kalifa yɔrɔ o man ca aw bɛ hakɛ to o furu kalifa yɔrɔ man ca nka ne ye n balima n fa balimakɛ den ta wala n ye n ba balimamuso den ta wala ni n balima dira ɲɔgɔn ma furu la i b'a ye du min ye muso di olu angazelen don minnu fana ye ɲinini kɛ olu fana angazelen don wa fɛn dɔ bɛ t'i jɔ kɛrɛfɛ min tɔgɔ ye balimaya ye u bɛ ko bɛɛ kɛ furu in ka ɲa pour balimaya in kana tiɲɛ n b'a fɛ ka kuma datugu ni min ye o y'o yɔrɔ ye dɔnku muso ka sigi ka cɛ in kɔnɔ a kana sigi k'a kɔnɔ o bɛ dépend muso yɛrɛ galabu de la hakɛto b'a ka sa la wa kuma in kɔnɔna b'a jira fana ka fɔ ko dennin bɛ hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ muso in bɛ a bɛ baara baara la nin wagati in na bɔn o balima furu bɛ min i ye den don balima furu la ɛ furu ma ɲɛ an tɛ se ka fɔ furu ma ɲɛ cɛ taara ni cɛ taara mɛ aw ye den gɛrɛ aw la kɛ pɛridi balima furu de don ni cɛ taara tagama taga fan ma dɔn cɛ la aw bɛ den gɛrɛ aw la de n'aw ye den gɛrɛ aw la ɔ na aw yɛrɛ fana ma kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ cɛ la aw bɛ den don furu wɛrɛ la parce que balima furu de don aw de y'a don balima furu la a n'a ko kɛra tantɔ aw de fana bɛ se ka tila k'a don baara eh, furu wɛrɛ la tuguni ɔ a kɔni ye ne fana hakilina ye baasi tɛ mata ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ ne fana kun hakilina de y'o ye ni n'a ma ɲa cɛ taara ko cɛ taayɔrɔ kelen ma dɔn balima furu de dun don ni cɛlakaw m'a gɛrɛ u la fasolamɔgɔw kan k'a gɛrɛ u la yanni cɛ kibaru ka dɔn o tun ye ne yɛrɛ hakilina ye sisan ni cɛlakaw y'a gɛrɛ u la ni muso ko k'a bɛ se ka sigi ka san kelen kɛ u bɛ ni muso ko k'a bɛ se ka sigi ka san fila kɛ n bɛ n cɛ makɔnɔ ni cɛ ma ye denmisɛnnin de don n'a ko k'a tɛ se ka sigi fana a b'a lajɛ a bɛ bɛn kelen ma pour que balimaya kana fara cogo min na ka jɛ k'a don furu la ɔ bɔn n'u fana ko k'o tɛ se ka kɛ cɛlakaw ko k'o tɛ se ka kɛ an ma jɛn an muso kɔ ɔ aw bɛ muso nɛgɛn denmisɛnnin de don a ma kɔrɔ denmisɛnnin fitinin de don aw b'a nɛgɛn a bɛ fɛn minnu fɛ n'aw ye ladiyali fɛnw d'a ma n'a ma sɔn o la n'a ko ko f'a ka don furu furu wɛrɛ de la aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan aw minnu ye mansaw ye ka bɛn kelen ma pour que balimaya kana tiɲɛ parce que balima furu caman bɛ yen sisan balimaya de bɛ tiɲɛ bɛɛ bɛ na i ka défense la muso somɔgɔw bɛ na défense la cɛ somɔgɔw bɛ na défense la or que balimaya dun de don a fɔra de ko ka balimaya ko k'a dɛmɛ n'i ma balimaya dɛmɛ i man ka balimaya fara bɔn sisan nɔ an mansaw yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka balimaya fara tiɲɛ na sisan cogo a ma ɲɛ a ko bɛ cogo min na a man nɔgɔ ok ne bɛna aw ɲininka fɔlɔ balima furu la saya de bɛ kɛ mɛ furu tɛ sa mɛ mun de nana ni furusa ye balima furu la bi diyanye furuw bɛ bi furu wɛrɛw de bɛ sankɔrɔta sɔrɔ ka tɛmɛ balima furu kan mun de nana n'a ye bi yala denmisɛnninw de don wa yala mansaw de don wa ne b'a fɛ k'a dɔn yala a bɔra fan jumɛn fɛ balimaya kɔnɔna de don wa mun de don mun de nana n'a ye ayiwa n bɛ kuma nin yɔrɔnin na fɔlɔ sɔnni n ka kuma di n balimakɛ ma mamu ee ni balimamaw yɛrɛ ma se ka bɛn n t'a dɔn min fi ɲɛna cogo min na kuwa ne t'a dɔn o furu bɛ taa yɔrɔ min na ni aw ye denw karaba k'u di ɲɔgɔn ma ko balima furu o k'a sɔrɔ aw yɛrɛ de cɛsirilen don fɔlɔ parce que balima furu caman bɛ yen nɔ a caman ye jagoya de ye u bɛ denw jagoya de k'u di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn fɛ mais o k'a sɔrɔ fo mansaw yɛrɛ jɔlen bɛ u jɔyɔrɔ de la k'u cɛsiri o y'a sɔrɔ mansaw fana ka balimaya de ka di aw ka balimaya man di aw yɛrɛ bɛ taa denw ta k'olu di ɲɔgɔn ma ko o furu ka si sɔrɔ o bɛ o bɛ taa o bɛ furu bɛ taa min o tɛ bɔ ntɛnɛn na ka tarata sɔrɔ ne fɛ ayiwa bɛɛ n'i hakilina don Ɔ, k'a fɔ ko balima furu bɛ kɛ ni karabali ye ɔ o ye bi tile denmisɛnninw ta de ye n'o tɛ fɔlɔ ɛɛ muso tun bɛ a den don furu la ka sɔrɔ hali den ma wolo mɔgɔ den tun b'a a ba don furu la ka sɔrɔ a ma wolo fɔlɔ mɔgɔ ka jateminɛ tun ka bon balimaya ni sinji fɛ u bɛ fɛn dɔ ye muso dɔ wulitɔla la u b'a dɔn nin ye si ɲuman ye n'i ye nin sɔrɔ k'a to an ka du kɔnɔna la ayiwa bisimila a bɛ fisaya an ka du ma o nana n'an ka balimafuru caman ye o balimafuru dɔw fana tun bɛ daminɛ cogoya jumɛn fana la i bɛ taa sɔrɔ den min bɛ ta ka di furu la soit i b'a sɔrɔ a lamɔna e yɛrɛ ba de bolo ou soit a tun bɛ lamɔ i tɛnɛmuso bolo wala a bɛ lamɔ sira dɔ kɔni b'a lamɔ aw ka du kɔnɔna la a caman tun ye fɔlɔ mɔgɔ tun ka taa lamɔ tun bɛ sɔrɔ fala falatɔya de fɛ lamɔ tun ka teli ka sɔrɔ falatɔya de fɛ ni den mansaw banna a dɔ la dɔ b'a gɛrɛ a yɛrɛ la k'a k'a hinɛ minɛ k'a ladon o ladon kɔnɔna la a bɛ ladamu min ye a tigilamɔgɔ la a b'a kanu a den dɔ k'a furu nka bi anw bɛ bi denmisɛnninw a caman na u bɛ bɛn ni fɛn ye u yɛrɛ b'u to yaala la ka bɛn ni dɔ ye u n'o bɛ fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ɔ ni masaw nana i to la k'a fɔ ko an tun y'i ŋaniya karisa de ye ayiwa bisimila i bɛ t'o de ka furu la ka sɔrɔ o tɛ e diyaɲɛ ko ye kabini furu yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ diyaɲɛ ma don a la kabini furu yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ e bɛ taa ni contrainte ye bon maintenant i bɛ furu ka taa du min fana kɔnɔ n'i n'o o cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba buranmusow ma bɛn wala ni balima tɔw ma bɛn paseke e b'i yɛrɛ i b'a fɔ duden de nka olu b'e ye sisan i b'a fɔ furu de ye i b'a sɔrɔ musokɔrɔba b'e gérer i b'a fɔ a woloden de mais e bɛ ka musokɔrɔba gérer i b'a fɔ i buran de O indifférence ninnu caman de bɛ na n'a ye ni tiɲɛni bɛ don an ka balima furu ninnu caman na n'o tɛ a wulikun tun ye ɲuman ye nka bi juguya ni fɛn min bɛ ka don a kɔnɔ faw ka kɛlɛkɔrɔ o de bɛ wuli denw nɔfɛ wala baw ka kɛlɛkɔrɔ o bɛ wuli denw nɔfɛ ka kuma datugu misali la ne delila ka furusira dɔ tagama n taara bɛn ni furusira in ye ye jumɛn ye c'est comme mɔgɔ tɔgɔ fɔ man ɲi an ka jeune waritigiba dɔ bɛ yen bi o bɔra Burama den nɔfɛ misali don o bɔlen burama denmuso nɔfɛ ɔ burama ko ayiwa bisimila kabini a y'a dɔn ko cɛ ye nafolotigi ye ko tɔgɔtigi don burama y'o ko lasumaya sumaya an nana an t'o la ayiwa burama min dɔgɔnin ye madu ye madu fana denmuso faamaba dɔ fana ye o ye o faamaba in sigilen bɛ faransi kabiri fa y'a dɔn n'o ye madu denmuso ye k'a bɛna di faama de fana ma madu dun delila k'ale den bali k'a di waritigi dɔ ma ale y'i ta sara den na an tora munumunu na ka to munumunu na ka to munumunu na fo laban na cɛkɔrɔba min ye ne ci o ko ne ma ko taa f'u ye ko bi ko n'u ma kan fɔ n ye n bɛ min faamu ko n jɛra den kɔ ne taara o ma kan fɔ ne cɛkɔrɔba ko ne ka jɛ don ko k'a f'u ye k'ale jɛra den kɔ ne seginnen kɔrɔkɛw ye ne wele ko kɛlɛ min bɛ fa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka ca san mugan ye ko kɛlɛ in ka ca san mugan ye ko nin kɛlɛ bɛ k'a ka ca san mugan k'olu kɔrɔmusoba dɔ de bɛ yen o tun ye olu ka du denmuso fɔlɔ k'o tun bɛna furu mali waritigiba dɔ ma tɔgɔtigiba don ko nka ko fanicinin ye ko sumaya k'a sumaya ɔ fo o furu tiɲɛna maintenant olu fana den dɔgɔmuso de fana ka furu tiɲɛtɔ filɛ k'a sababu kɛ faw ka kɛlɛ ye n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn misali la balima furu in caman bɛ yen nɔ fa ni faw ka kɛlɛkɔrɔ wala baw ka kɛlɛkɔrɔ denw bɛ to furudenw bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ u ka laɲininen tɛ ayiwa bisimila a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye donc n bɛ se ka min fɔ a la o ye nin ye ayiwa n'a y'a dɔn kɛlɛkɔrɔ b'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ denw di ɲɔgɔn ma mun na Ala ko i ma nɔgɔ a dɔ la ko tila k'a bɛ se ka kɛlɛ a tɛ kɛlɛ ne musa e ye yɔrɔ dɔ fɔ ko fɔlɔ e ma fɔ ko fɔlɔ e ko ko fɔlɔ fɔlɔ ye fɔlɔ de ye fɔlɔ e tun bɛ den ta k'a di balimamuso denkɛ ma fɔlɔ tun tɛ yen mais sisan i b'a mɛn aw de da ko eh, walanku filɛ de kan cousine de diya nɔ ko n k'o furu e k'i kɛ pewuba ye ne y'o ta n y'a bila so kɔnɔ yen nɔ n bɛna n b'i furu e de ka di ne o ni ye ne cousine de ne ne janyemuso tɛ o o bɛ bɔ aw da o ɔ n k'o bɛ bɔ aw da a wala n'o kɛra sa o bɛ kɛ sa so o i ka eh, muso juru minnu b'i la o filɛ nin ye a bɛ taa diya ɲɛ ta ta ka na o balima ko balima furu o bɛ taa ɲɛ yan o tɛ taa ɲɛ o balima bɛ ci balima a tɛ se ka ɲɛ sa a mɛnna a janyana ne kɔni b'a dɔn balima furu bɛ dabila jamana in kɔnɔ ayiwa an ka ala deli tɛ balima furu dabilali ye fdtv mɔgɔw ayiwa nin ye baro de ye dɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na balimaya kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ balimaya kɔnɔ fadenya b'a kɔnɔ parce que ni mɔgɔ baden kɛra i faden o kɛlɛ tɛ ban fo ka diɲɛ wuli balimaya fɛnba de don dɛ balimaya bɛ se ka fɛnba de dilan a bɛ se ka furu dilan a bɛ se ka denmasaya dilan balimaya bɛ se ka hali jamana dilan donc n b'a fɔ aw ye aw kana ɲinɛ k'a partager ka abonné ka tila k'aw hakilinan bila donc nin tun ye bi baroda ye kumakan laban min b'u fɛ n'o ye foli ye u b'o da aw ma aa ne b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kumakan laban foyi tɛ ne fɛ hali bi balimaya ko in de don ne kɔni bolo balima bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ cɛ fara muso kan bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ o de ka di ni balimaya fili ye mɔgɔ o mɔgɔ i mana misi kɛra jarati n'i y'a don balimaya ni ɲɔgɔn cɛ walahi i yɛrɛ b'a nɔ i ka balimaya la n'i ye balimaya kelen fara i yɛrɛ ta a tɛ sunɔgɔ dɛ a bɛ ci o de ye ne ka kumakan laban ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka balimaya minɛ Ɛɛ ne kɔni bɛ min fɔ balimamaw ye n'a ka di min ye i k'i ka balimaya minɛ n'a man di min ye fana i k'i ka balimaya fili fɛn min bɛ laban diɲɛ sosigi kɔnɔna na diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ jɔn janfa fo fo i balima bon an bɛ wagati min fana na o fana tɛ sisan ye tuguni a ko i ko ɲɛ bɛ ko in na a ka dun dɔɔnin koyi a ka dun dɔɔnin dɛ ɛ kabi balimaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ polisiso la ka ka ɲɔgɔn bila ka taa yan fɛ a a a balimaya ma ban ayiwa ne ka kumakan laban min kɔni bɛ ne bolo u ka ɲɔgɔn minɛ balimamaw ka ɲɔgɔn minɛ balimaya ka di a ka di kojugu i y'a fɔ o balimaya ka di i m'a fɔ o balimaya ka di balimamaw ka ɲɔgɔn minɛ kɛlɛ kɔrɔw ni rancune kɔrɔ minnu bɛ yen u k'o bila daba nafa tɛ kɛlɛ la ɔ sago kɛ bɔn ne bɛ min fɔ ka da nin bɛɛ kan ɛɛ an ka maakɔrɔw ye fɛn caman dilan ka bila an bolo an tagabolo bɛ k'a caman tiɲɛ hali sisan n bɛ terimaw mɛn k'a fɔ ko ɔ ko teriya diyalen k'a ka di ni balimaya ye bɔn o bɛ fɔ ka da kun dɔ kan nka kuma in kuma kɔrɔ don tiɲɛ kɔrɔ tɛ parce que i t'a dɔn ko balimamaw bɛ jɛ gundo dɔ la u ni teri tɛ se ka jɛ o la i kɛra teri fɛ cogo cogo i yɛlɛmana u ka du kɔnɔ cogo cogo n'u n'u ka badenya kuma fɔ don min i b'i sigi bulonda la a don i b'i sigi kɛnɛmala la donc n b'a fɛ k'a fɔ mɔgɔ i bɛ fɛn bɛɛ kɔrɔ mɛn nka i t'a mɛn ko ne balima kɔrɔ filɛ nin minnu bɔra fa kelen na a ye ɲɔgɔn minɛ minnu bɔra ba kelen na a ye ɲɔgɔn minɛ n'ala ye furu latigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ni furu in bɛ sen na a ye balimaya lajɛ aw ka hinɛ ɲɔgɔn na aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka koto ɲɔgɔn ta la ni furu ma ɲɛ k'a bɛ kɛ dabila ye a ka dabila fana ka sɔrɔ aw mansaw ka balimaya ma tiɲɛ ka sɔrɔ aw yɛrɛ cɛ balimaya ma tiɲɛ n'o tɛ a bɛɛ dabɔra jigiya de kama a bɛɛ dabɔra kanuɲɔgɔnya de kama ne bɛ min da kan nin ye a ka to a ka sala muhamadu aw bɛɛ lajɛlen ni ce ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma